Analidi mnzake wa Namasaya. Ndidathokoza maso anga, inde sadandinamize. Ndidamutsatira mofulumira. Namwaliyu ndimamuona patsogolo panga. Adali mkati mwa anthu ndipo adali atanyamula mazira. Ndawala zake zidali zochangamuka ngati kunyumba kwake poto ya nyama imanyeka. Ichi chidandidabwitsa. Kumutsatira kuja kudayamba kuvuta tsopano. tidafika pamalo pomwe padali anthu ambiri apa padali panja pa extravaganza music store iyi ndi sitolo yogulitsa makaseti a nyimbo anthuwo adali chinamtindi ndipo amamvera ndi kuona zochitika mkati mwa sitoloyi mkatimu mumamveka mawu okalipirana oyimba wina amamuuza mwini sitoloyi kuti kugulitsa makaseti a nyimbo zake ojambulidwa mwakuba kudali kumulakwira mgulitsi uja amapatsa makaseti ena kwa ogulitsa malonda mu msewu azimugulitsira nawo anthuwa amalephera kudutsa mu njira poyenda amalumpha makaseti oyalidwa mumsewuwa piringupiringu yenseyu anthuwa amafuna kudziwa kuti zitha bwanji apatu nkuti ena mwa anthu akukalipa namati onse odyera luso la anzawo mu njira yakuba kwawo ndi kumtaya izi za anthu ofuna kuti anthu aluso adzafe akusowa utaka ndi mgayiwa ngati khoswe wa mtchalitchi zisandiiwalitse kuti ndimatsatira namwali uja ndipo ndimamutsatira ndi mphamvu zonse komabe kutsatiraku kumavuta chifukwa anthu adachuluka pa tsikuli popeza mwezi udali utatha misewu yambiri mudalibe malo oti munthu nkupondapo si mmalo ogulitsira mokha mmene zinthu zinkathamanga ponseponse namonso m'maofesi anthu ambiri amangosiya majekete ndi majuzi kuti awayimirire kenaka amagwira misewu kuti agawe malipiro awo piringupiringu ameneyo adapangitsa kuti anthu akhale yaviyavi kuthamangira uku ndi uko awo adali anthu oti amayenda ngati kwina kwake kwabuka moto ngati amapita kukauzimitsa moti anthu okwana anayi adatsala pang'ono kumugwetsa mtsikana uja ndi mazira aja nditayang'anitsitsa ndidaona kuti mtsikanayo adali atatuluka mu tilitonse supermarket ndidali nditaona kuti chonyamulira mazira chija chidalembedwa ts ndidaona choncho chifukwa nthawiyi nkuti nditatsala pang'ono kumupeza namwaliyo kenaka ndidamva mkuwe mbuyo mwanga mgulitsi wa fountain pen ndi anyamata aja panja pa sitolo lake amandiyitana mbuye mubwere msanga msanga mukufunidwa kuno adakuwa mmodzi mwa anyamata aja uku akundiloza ndi chala nditamva mthengawo ndidayima kaye tsopano thupi langa lidayamba kusamba thukuta ndipo ndidasowa chochita anthu apo ndibweza amakolezera moto mchifuwa mwanga ndidamva thupi mwanga kulasa ngati ndimadwala malungo nalo tsitsi langa mudali ngati mwalowa nsikidzi zazikulu ngati mphemvu miyendo yanga nayo idali ndi dzanzi koma zoyitanidwazi ndidaziponyera wowo sindidafune kuti dzuwa lindilowere namwaliyo asadaphule mtima wanga pamoto ngakhale phokoso mbuyo mwanga limakulirabe ndinamutsatabe namwaliyo Koma ndidazilanga popeza nthawi yomwe ndimati Hallo ndi pamene msungwanayo ankatsegula chitseko cha galimoto. Lidali litaima m'mphepete mwa msewu, kenaka iye adalowamo. Nditayang'anitsitsa, ndidaona kuti mkati mwake mwa galimoto mudali bambo wa ndevu zakuchibwano zoyera ngati mpunga. Mdala ameneyo adandiyang'ana ndi diso laukali. Naye mtsikanayo sanayankhe moni wanga uja. Anali chete osateketseka ngati madzi apachitsime. Ngakhale kunamizira kundiyang'ana kunalibe. mtima wanga unandiwawa chifukwa ndinaona kuti namwaliyu adandiukira monditutumutsa ndidadabwa chachikulu ndimaganiza kuti kusandiwerengerako kudabwera chifukwa cha chidyamakanda ameneyi kudutsa kwa galimotoli komwe kunachitika pa nthawi ngati imeneyi kudali kochititsa ngozi ndidayeserera kusunthira pafupi ndi galimoto koma zidakanika thupi langa lidagwidwa ndi mantha kulumpha mtima wanga mchimake sikudali kwa ana inu lisiwiri ndidasowa chochita ndidali ngati mkaidi ndipo kwa nthawi yoyamba thupi langa lidazipereka kumanjenje olakwika aja uku kudali kuzunzika kwapadera nkhope yanga idali ngati munthu yemwe walamulidwa kukhala mndende moyo wake wonse ndidazidabwa ndekha chifukwa m'banja mwanga muli anthu osagwedezeka akaona choopsa ngakhale njoka yoopsa chotani timangoti zako izo magazi amenewa ndi amene adandipatsa mphamvu yofuna kufika pafupi ndi galimoto ija manjenje aja amapita akukwererakwererabe kenaka ndinamuyang'ana mkuluyu nthawi iyi nkuti naye akundiyang'ana moopseza chitetezo changa Naye msungwanayo n'kuti akuika mazira aja pamalo poti asasweke. Nane n'kuti nditazindikira kuti sindidayenere kumutsata namwaliyu mpaka pagalimotopa. Ndidaganiza kuti bamboyo atatuluka m'galimoto mwakemu zinthu sizikhala bwino. Ndidaona kuti munjira iliyonse, wogonja ndidali ine. Dziko lapansi limasunga zambiri. Zina zokometsa ndiwo, zina zonunkhiritsa. koma izi zinkandichitikira zimachotsa kununkhira nkukoma komwe nanga nkadakoma bwanji makamaka ndimaganiza kuti ndi liwiro limeneli namwaliyu sindikadatha kumupeza ndidali ndi galimoto ngati mmene ndinkazindikira kuti ndidali pafupi ndi galimoto tsopano zinthu zidali mwina zopusa adakalipa mkuluyu uku akuliza galimoto uku akundiyang'ana mwandiwo chani apa nane ndidanetsa mosazindikira chomwe ndinkachita ngati ndidali m'maloto kutereko ndimafuna kuyitukwana njondayi koma zidafera m'malere osati chifukwa nkhope yake idali yooneka ngati ingabweretse mulire kumaso koma lilime limeneli ndilibe nawo anthu otiyang'ana adali osasowa mnyamata usapenge ndi zimenezo kodi sudziwa kuti mtsikana akayamba zachinyengo samafuna kuti aonedwe adatero bambo ena uku akundiyang'ana mtima wanga sudalole kuti utonthozedwe ndi zimenezi Komabe chamumtima ndidangoti mwina bamboyu mutu wake suyenda bwino. Apa nkuti nane ndikuyang'anabe galimoto lija. Kutereku lidali litayamba kuyenda. Nawo mtima wanga udagwedezeka. Nthawi yomweyo ndidakumbuka kuti usiku ndidalota ndikudya chakudya ndi fisi pa gome limodzi. Lotoli lidali ngati ndakatulo yomwe idali ndi tanthauzo lozunza mutu wanga ndipo lidandiopsa. Ndinazunzidwa ndi maganizo ngati munthu wamazangazime. udali ukali galimoto lija linali chapatali tsopano nawonso maso anga anali matilire pa ilo nkanapitirira kuliyang'ana mpaka litazima m'masomo koma zinthu sizinatero nthawi yomweyo mmodzi mwa anyamata awiri omwe ankachemerera msungwana uja panja pa sitola ya mafountain pen ija adandikoka malaya kodi iwe bwanji ukufuna anthu asase kummero nkukuitana adatero mnyamata apa mpomwe ndidakumbuka kuti ndimayitanidwa m'mbuyo mwanga muja ndipo ndisadabwerere mkuwo uja udakula ndinadabwa kwa nthawi yoyamba ndinazindikira kuti m'manja mwanga mudali fountain pen ndidakumbukira kuti mgulitsi uja atatulutsa zitatu zija kuti tione zabowa amalimbana nkusankha imodzi mwa ziwiri zija zoti ndimaseweretsa yachitatu ija ndidayiwaliratu mgulitsi uja adandiyiwalitsa ndi kokera kwako wake uja koma tsopano ndimaopa poti nthawi ija nditamuona mtsikana uja ndidapsenthukamo mu sitolo muja ndimaganiza kuti ndimafunidwa kuti nkayimbidwe usalire waba wekha sikutitu ndimaopa nyimboyi kapena ija amati John waba sopo wapita ku Thyolo akaidziwe bangwe kapena wakuba wakuba wakuba wakuba ngwe sikutinso ndimaopa kumangidwa nyakula kapena kuvekedwa diresi kuti anthu akaberedwa aziti ndaba ndine ngakhale zinthuzo sindinazigwire nkugwira komwe ndikuti sikuti ndimaopa dzina langa kukalowa mu bukhu la akabwerebwere koma ndimaopa kutumizidwa ku chimini ili ndi dziko lomwe lili kunja kwa dziko lino komanso lili mkati mwa dziko lomwe lino vuto ndiloti ku dziko limeneli kuli mtsogoleri wa nkhanza ndidabwerera nawo anthu adali ndindinde kuzungulira malo apafupi ndi msewu apa padali pamaso pa sitolo ya mgulitsi wa mafountain pen uja phokoso nalo lidali ponseponse aliyense amalankhula nthawi imodzi ndinayima ndimafuna kuonetsetsa maondo anga adali omangika ngati adali ndi zifungiro mgulitsi ataona kunyinyirikako anatuluka mu sitolo muja ndinamusiya zabowa iwe munthu yipa mbirimbiri mendo pishopisho iwe alipo yendera iti bera kuno msangamsanga adatero mgulitsi kwa ine mokalipa miyendo gwebedegwebede ngati ngolo yowonongeka ndidayambanso kuyenda ndimaoneka ngati ndidataya makiyi aku nyumba ndipo mkwiyo wa mgulitsi uja udapereka mkokomo ndi chifunga cha nkhawa mu mtima popeza mawu oti polisi adali ponseponse nditafika pafupi ndi chiguluchi ndinalandira mwano woopsa Ena mwa anthuwa amafuna kundimenya, kundikuwa kuli mkati. Apatu n'kuti ndikufuna kuti ndizilowa musitolo muja. Usatibere nthawi yathu n'kulowa m'sitolomu. Wawononga kale. Ubwere m'gulu mwa anthu muno, uyende! Ngati uchedwa, tikumanga nyakula! Anakuwa ena mwa anthuwa, uku akundiloza ndi chala. Nthawi yomweyo ndinaboola chikhoma chomwe anthuwa anapanga n'kulowa mkati mwawo. Ndinapeza mnyamata wa mgulitsi uja akumuthira Zabowa madzi. Ona iwe burutu iwe, thawitsa ndalama uja wa fountain pen! zako ali pothamangira iwe fika pansewu njinga alipo kugunda iye umvesesa ona sopano iye ali pokomoka ona ali potuluka mamina sopano iwe jabu wapezi pondesa anzako chifukwa funa sikana ona iwe ali poruza anzako ali potenga ine tunanena kale shura wa bureti saro la munthu opanda shati wanga iwe unamiza iwe chita zazi panda mavitamini thawisa darama he funa ifanye ntchereti onatu iwe akanafasa akanadya punga woyika masara adyo pilipili ndi achara atakhala pa mkeka pinopino adatero mgulitsi uja moduliza chifukwa ndidali nditamukokera tsinya adandiloza ndi chala ndipo adati chani iwe alipo ipisa nkhope sopano ine nena binobino ndipo anaduliza chifukwa adaona kuti zinandinyasa ngakhale sindinamuyankhe adapitiriza nkuti banji pepera kapena kholo wako anakukhwimira iwe mwana mnyamata ndinasowa chonena maonekedwe a mnzangayo amandiopsa amatuluka magazi ndikuti ndimaopa abale ake anali ovuta pochoka kwawo makolo ake amadziwa kuti iyeyo anali ndi ine ndimaopa kuti ndiwauza bwanji za ngozizi akanavumira kuti inachita izi ndi njinga